Hello, fáilte ar ais agus seo lá a dó den chlár aclaíochta baile, ok? So, arís inniu táimid chun 8 gcleachtadh a dhéanamh, 30 soicind le haghaidh gach cleachtaidh, sos 30 soicind agus déanfaimid é sin fé dhó. So, tosóimid le téamh suas.

An chéad cheann eile, déanaimid léim na coiníne, mar seo. Suas ar na barraicíní, ag léim thart. An spás atá agat sa mbaile, b'fhéidir ag damhsa thart ar na cathaoireacha, na táblaí. An-mhaith. Anois, síos ar na gogaide agus ag casadh treo amháin agus an treo eile. Is iontach an méid daoine a bhí á roinnt agus á scaipeadh an chéad lá so maith sibh. Leanaigí ar aghaidh á scaipeadh i measc bhur gcairde, bhur scoileanna, bhur scoláirí, gach aon rud, okay? So an chéad téamh suas eile ná sín an ápa, so ar na barraicíní, lámh amach mar seo, rinneamar é seo mar théamh suas sa chéad seisiún, so ag casadh na lámha, ag lúbadh an chnámh droma, agus ar ais ina halla. Bhuail an dréim air ar dhá cheann eile agus arís linn. Ceann amháin eile ag tosú leis na rostaí. So agus muid ag déanamh na rostaí, tá mé chun an timer a ullmhú. So beidh muid réidh le tosú ag an 30 soicind. So ag déanamh ciorcal, treo eile.

Mothaíonn mé sin sna codanna. Bhuel, so má tá sé iomarcach ag aon am then you know tóg sos and then léim isteach arís. Má tá sé pianmhar then tarraing amach as. Aon rud nach bhfuil ceart just éist le do chorp féin agus beidh tú togha. So an chéad cheann eile ná an plank ard go dtí an plank íseal. So seo an plank ard, síos ar an uillinn, uillinn eile.

chun tosaigh, taobh thiar, ar an taobh, chun tosaigh, taobh thiar, an taobh, chun tosaigh, athrú na gcos, amach ar an taobh, céim sínte chun tosaigh, céim shínte sh, siar, ar an taobh chun tosaigh, siar ar an taobh chun tosaigh. Beir a ceann amach, siar. Maith sibh, an corn, sos deas anois againn agus an chéad ceann eile ná síneadh an bheithígh. So an beithíoch, sin an beast, an beithíoch. So an síneadh atá ann.

lámh go dtí lámh, brú síos tríd na lámha, ní thiocfadh an post ina lámha ar an talamh ag an leanúint ar aghaidh, go Dún Geimhin, nó go Dún. 10 soicind. Oibríonn an ceann seo an corp ar fad. Tóg sos más gá, ach lean ort más féidir. 2, 1. Éirigh leat. An chéad cheann eile, simplí go leor, glúine arda. Alright? So, tarraingt an anáil isteach arís go mall. Agus ag tapú an deis seo chun sos a thógáil.

10 soicind. Deas ard. 5 níos tapúla. Alright, an-mhaith. So, uimhir 6 anois. Ooh. Beidh sé diabhalach. Siúlóid an beithíoch. So, rinneamar beast an bheithíoch agus tá an siúlóid taobhach. mar seo. So beidh na glúine ardaithe so ní bheidh siad ar an talamh agus ag siúl go taobh ar Do it on a clock. Alright, big girl. So lámh cos cos lámh. Lig ort go bhfuil babhla uachtar reoite nó an dinnéar is blasta is snasta blasta. ar do dhroim agus níl tú ag iarraidh go dtitfidh sé so coinnigh an droim díreach, leath bealach síos tríd, 10 soicind. Ná lig do na glúine an urlár a bhaint amach, scar na méara, brú síos tríd na lámha. Uimhir a seacht anois ná na réalt léimeanna.

Má tá tú in ann dul níos tapúla, ar fheabhas. Líon na scamhóga arís. Ceann deireanach uimhir a hocht. An ceann deireanach den bhabhta seo agus beidh sos againn. Tar éis an ceann seo ar feadh 90 soicind. So siúlóid an bhéir, nó scéal siúlóid an bhéir, B H É fada I R. Tar éis an gcoimneach, mar seo, agus ag siúl. Siúlóid an bhéir. Agus ag siúl siar.

Déanta. Sos. Faigh gloine uisce nó má tá buidéal uisce agat. So. I ndáiríre, níl ansin ach ceithre nóiméad d'aclaíocht ach is high intensity interval training, hit training a tugtar air, high intensity interval training. So rinneamar ceithre nóiméad really in iomlán ansin d'aclaíocht. Agus táimid chun ceithre nóiméad eile a dhéanamh so. Och, tá tríocha. Tá an mata ceart agam, nach bhfuil? Ceapaim go bhfuil. So. Seasca soicind fágtha i bhfírinne seo. Is maith an lámh a thógáil os cionn do chinn. Nó an bainisteoir peile amháin a bhí agam. D'imir sé le Bleá Cliath. Dúirt sé liom ná cuir na lámha os cionn do chinn riamh mar go bhfeicfidh an fhreasúra, an opposition, go bhfuil tuirse ort so coinnigh do lámha mar sin. Níl a fhios agam ach deirimse seo leis na scamhóga a líonadh suas so táimid réidh arís i gceann 30 soicind so cúpla shout out, shout out go scoileanna do dhaoine. na príomhoide Nóra ansin agus na scoláirí ar fad, rang a trí, a ceathair, a cúig, a sé á dhéanamh, fair play dhaoibh. Shout out eile go muintir Uí Bhrádaigh i gCill Choc atá i Scoil Uí Riada, so Turlough, Aoibhín agus Bláthnaid Ní agus Ó Dálaigh. Tosú anois don chéad cheann, caith ionad, siúl amach an préachán! Raidish! Go!

Agus Daidí Oisín aíocht aois 47 sna Clocha Liatha, beir bua maith sibh! Go ar na huillinneacha. Ar fheabhas. Uilleann. Lámh. Lámh. Lámh. Uilleann. Uilleann. Lámh. Lámh. Síos ar an taobh eile ar dtús, mar seo.

2 soicind. Buailte. Ok. Síneadh an bheithíoch. So caithfimid na lámha a bheith thíos, so scar na méara, brúigh síos tríd na hordóga, cor na méarach, ceapaim go bhfeicfear seo. Uilleann, glúin go huilleann, glúin go huilleann. 10 soicind.

dúshlánach nó challenging dúshlánach le linn ar feadh 30 soicind ag an luas céanna. Shout out freisin go Na Gaeil Óga, woo! foireann faoi 11!

Roinn 5, Is a bua gar. Garage-ish. Siúlóid taobhach an bheithíoch. So an siúlóid ar an taobh

Más tuismitheoirí, más maith libh café latte nó expresso ná lig don expresso sin titim. Coinnigh an droim chomh díreach agus is féidir leis. Ná lig do na glúine dul ar an urlár. Beagnach ann, is dó fhéin.

Buíochas le scoláirí óga mo bhunscoile féin back in the early 80s, na nóchaidí, ceann deireanach. Siúlóid an bhéar. Fós ar na lámha. Ar nós an bhéar. Ocht soicind, seo an ceann deireanach. Coinnígí oraibh, beagnach ann. An-aicsean go deo. Siúil siar. Ag laghdú timpeall ar na cathaoireacha an tábla. Pé rud atá. sa seomra do dheartháir, do dheirfiúr, Mamaí, Daidí, do mhadra, 5 soicind. Sin bhfuil Tá dé an taobh sí san isis Mas má Lu mis go Thar cionn. Seisiún dian go leor é sin. An raibh sé níos éasca nó níos deacra inniu ná lá a haon? Abair liom céard a cheapann tú sna sna comments thíos? So, hú, téamh síos. So tús áit go bhfuil na lámha le chéile. Sín amach na lámha os comhair, os cionn nó as cionn i gConamara. Shout out do mhuintir Chonamara. Lámha taobh thiar, so os comhair. os cionn taobh thiar so an téamh síos tá sé tábhachtach romhainn os comhair os cionn taobh thiar ok so na ceithre chéimeanna. Ag Craid na Craidhfí. So we lear na thaobh mar greim ar an gcos agus just ag scaoileadh aon teannas ag úsáid a anáil amach le socrú isteach, socrú síos nó isteach. So, seolaigí aon pictiúirí nó físeáin nó.

Tá súil agam gur thaitin sé libh, déan tiúnáil isteach le haghaidh Lá 3. Roinn Lá 1 agus Lá 2 le cairde nó cosúil le Na Gaeil Óga, tá na leaids ar fad á dhéanamh le chéile mar fhoireann so má cheapann tú go mbainfidh do foireann peile nó iomána, camógaíochta, sacair, rugbaí, pé spórt a imríonn tú. Agus an ceann seo sna riostaí. So cúpla cleachtadh ansin dian go leor ar na riostaí. So go mall machnamhach déanamh ciorcal treo amháin agus ag athrú an treo. So in amantaí just téim ar ais an treo a rabhamar dul so tá sé casta go leor. So siar an treo eile, an féidir leat a dhéanamh.